Chukwu nọ nso emesịa ọ ga-adị mma ọ dịghị ọnọdụ mmadụ hụrụ onwe ya nke chi na-amaghị nwanne ebezikwana emesịa ọ ga-adị mma ejekwa isi na agba mụta ọrụ ka o kụrụ ha nna m gwa anyị kụtara ya nke ihe kụrụ ọfụma ife ka nsikọ nka onye kụrụ nsikọ mba ntụsikwa anya hapụ na ihe kwuru mee ihe ọzọ gị ka m mejide ị fụ oke o si ga ị nere anya n'okpuru ya iweli mmenye ihe e ji emeshọte ị tụwa n'isi ebe a ị tụluo ya n'isi i tinye na nka tụluo ya n'isi ebetie wee tinye ị kụrụ ọfụma onye nwe ụlọ bịa ọ sị na ya lụtara uche unu ya dị ya uche unu ọ dịkwa ya unu afụgo

nwunye nwunye biko gwakana anyị ka obi dị gị mbọsị anyị na-arapụbe nne gị na nna gị mbọsị a nụta gị ifele eme gị ka ị na-ebe akwa n'ime onwe gị ụmụnne di m ọ dịrọkwa ofele na-anapụkwalụ nne m ma nna m ma ndị ọyị m

ngwa ngwa yi mee eh? i jikwa ya eji m ya eji m ya unu na-elekwa ya ah.

uche unu ọ dịkwa ya onye ogo na mụgwu kedu ebe a na-eri ife oriri n'obodo a mana ọ ya-abụzi nke nwaanyị ọcha ọ na igo ogologo a kịta isoro ụzọ igo ogologo n'aka ndị na-erekwu ogologo bụrụ aka ụdị akọ n'ụdị n'aka ndị n'aka ndị ọ na-erekwu ma anụ ma mme ma ihe ndị ọzọ niile a na-eri eri kedu ka unu si wee chọpụtakwa na banwe onye isi mara na ya bụ ogbe anyị ọ dị mma bịa nwoke m ị ga-arịgote

nna anyị arụgokwa nnukwu ọrụ tata ike agwụgokwa mmadụ oge olu mere nna anyị ukwu ya pụta gbanwe ejide ego m ebe a Aya. ọ dị ka o rugo ebe ahụ ọta ka ibido ị na-enyi ọga nke ọ bụ nwere ike ọ bụ na o rugo ebe ahụ zuoro onwe ya ike

ị ma ihe m na-akọrọ unu ha nwaanyị a bụ ngedegwu ma nri mmanya anụ ihe niile ọ bụrụ sọ nke nwaanyị a dịchala ezigbo omume ee eh? ha afụ na ọmụmụ ị na-enye eh? ọcha ezigbo ọcha ọ bụrọkwa ọcha aka mere poko poko poko nwa ụdị onye a ya ka arụ m chọrọ ngwongwo na ngwongwo nna m ukwu na-ekwusi ike pụtakwa nwaanyị a bụkwa ezigbo mmadụ o amakwa m onye ọ bụ ọkwa ebe na-eje na-eri nri mgbe niile ọ bụkwa ezigbo mmadụ ka m gwakwa gị ah. eziokwu ọ bụ ịfụ nwaanyị a tufiakwa ajụrụ m nwaanyị a ọ bụrọ ezigbo mmadụ tufiakwa ọnụ mechie nna ekwu ọkwa ebe a ka na-eje na-eri nri ọ bụkwa ezigbo mmadụ ma ọ bụ ajọ mmadụ ma ọ bụ ezigbo mmadụ onye a ka m chọrọ unu chọrọ unu achọrọ amanye echi ọmụnye ahanụ ihe niile ya na maka ọ sọrọ onye amana ka ọ sọrọ m masị m Hey. ịfụnanya ejidegokwa nna anyị ukwu anyị ga-ana ọlụ nke taa agwụ ee ụtụtụ echi ihe ọbụla ezukwa hmm, ama ka si wee mee amalịbe amị obere ugwu mana agụ hmm. anyị emetụ bịa n'ụlọ bịa were ego m enye unu ego unu hmm. agụụ agụgbukwa hmm, mmadụ chineke nna nwoke kwuru nke gị ma akwa ebute ejiri nke m afọ Nkiruka nwanne m ọ pụtara na ndị amaka nwunye anyị abụzi na ọ na-awa ka ọ na-awa ka ọka m ji ya dị ọ maka njide amaka ka iji wee kpọpụta m ebe a ike nwe m ebe dị m mkpa m kwesịrị ịga

nne m amaghị m ihe m emezi eme n'okwu nka okwu nka ike ya gwụkwa m n'okwu nke a nụ hei chineke nna biko ba tinye bịa gbatara m ọsọ anyị n'okwu nka ama m ihe m emezi eme n'okwu nka Nkiru nwa Nkiru nwa sị ka m kpesara ekpesa sị na ọ na-apụ a nwaanyị ọma ya ekwere n'okwu nka amaghị m ihe m emezi eme ewo ụwa m

asịkwa m ka m jụkwa unu ọ bụ ntọntọ anyị ka anyị nwere biko Okay. Oh. nwunye ike agwụgo yi ike agwụbekọ m ka anyị mewe naanị di m

nne bịa mmanya gị pụta ego one akpa ego abụọ mba jide ego gị maka na m ma na ị ka eji ego eme ife ndị ọzọ mana ego mmanya gị nụ m sị gị jide ya ị ka eji eme ife ndị ọzọ ọ kwa mụnwa gwara gị o nwerọ jide ya o ndị ọzọ o ọ kasị mma ọ dị mma ekene m gị o mbọsị ọzọ anyị afụ aghọta na nwaanyị a fụrụ n'anya kasị fụ ya n'anya ma nsogbu adịrọ nwaanyị ọma enwekwanụ ife m sị ka m gwa gị ma a sị na m anụbero nwaanyị ọ kakwa na ị masị m ka m nụba gị Ị na-akọwara m na ị gaghị alụ ụmụ nwaanyị abụọ kama ị chụpụnụ nke izizi lụwazienụ m ga-adị m ụtọ ọ dị gị ka ihe anyị kwuru ọ na-ekwe omume o nwere ihe agaghị ekwe omume n'okpuru anyanwụ o nwere Kedu? Nwanne m nwoke ọ nọkwa ya? Ọ kwa ya ka m sị ka m bịa bịa afụ ọ bụzi a na-ekwu okwu mana nke a ị nọzi m etu a ama na nsogbu adịrọ ụwa nsogbu kwa akpọkwazịa nke a gịnị ka m bịa ọ dịkwa ka m ma anọlụ nnọọ ana ọ kwa nwanne gị nwoke amakwa m ka o si eme eme o nke bụ na m sikwa n'ifunye ma m kwesịkwuru ndị m si

kekwanụ ihe m mere delie enu nri nna anyị biko mgbe ọ bụla butere nwoke ndị ọjọọ ya dị nwere ihe m mere

ma nkata nwa bụkwa mụ na ya ọbọta mụ na ya mgbe na-akpa ka di na nwunye ọ dị ekwesịkwa na anyị na-akpa nkata nwa ọ na-anya ka ị na-echelụ eh? echezina e nwe ike ọ bụrụ na ọ na-eselụ ya na ndị fa na ya na-alụ n'ọlụ ọ gwanụ m ụfọdụ na-ebu ibu ọ gwanụ m ọ bụrọ ife ị ga-echebelụ uche o mmemme ka m bịa naba ya ọ nata m ikenyesi alụ nyabụ ya na mbịa ya ngwa kpọpụta ka m zie ya nsogbu adịrị ya mma agwụ ya

nke a rugiri ntu a ka ife na-eme nwanne gị nwoke iri ụtụtụ ịtọ n'isi elu ibu na ode ekwesịghị nke kacha ewe m iwe bụ na ọ pụta nọ n'elu agwa ka ya nweta onwe igbo ọzụkwa m ihe nke ọgbazikwa aka ọzọ nke a gịnị Nwanne mama ọkwa m ọrụ. Hmm. Hmm. Hmm. Ebe aka m ihe na-eme ebe ọkwa nwunye anyị ka m pụtaba kwudo ya ebe a o wee sị na ọ nwanne anyị nwoke ka na-ese ya na ya eli abalị atọ ọ dịkwụzi gị nne osi

azụ anụ ụka ee na-abịa o na-abịa o

ahụrụ m n'anya ndị nke atọ ya ọkwa ma i kwele ha lụbata m n'ime nsogbu gị agwụgo m ga na-esiri gị nka nkagodo nka ihe ọkwanụ nne na-achọ ịkọwa na ọ masịrị gị ịbụ nwunye m m ka na-ekwukwa ihe m na-ekwu m gwa gị sị na ọ bụrụ ha na ị lụbatara m nsogbu gị niile agwụgo onye ka i ji nwa egwu nke anyị kpụ okwu n'ọnụ a ị bụrụgo nwunye m agwalị m gị anụbago m gị anụba ma abịa kpọrọ gị ka i luo ụlọ e nwere ife kpatara ya ma abịa kpọrọ gị ruo ụlọ anụwago m ife ị na-akọlị ụzọ ụzọ ụtụtụ echi mma abịa kpọrọ gị mma akpọgalị gị nne m ka nne m fụ gị anya gbam elinugo m udo ofe anụ nwa ụmụ nka nka ibe eje duru mgbe na-etinyeri mmadụ anya ooo mm. ezigbo ndị na-ama akwa n'azụ bekee nwaanyị dị mma ọ makwa mma nwaanyị togbu mala esi nni abụ m nka nke ibe na-eme nwa na mara di anụ gburu onwe ha ịbatago abata hmm. nne m ya afụ ya n'anya eh? kedu ka unu si wee kwenyere mmadụka ka ọ ga-anụta nwaanyị ọzọ agbanyeghị na o mebeghị otu afọ nụta nwunye bụ ndidiamaka and na-akwado n'ala ya ọ sị na nwaanyị a ya-eme ndụ wee too ogologo kee ife ọzọ ka ị chọ ka m kwuo onye ya-eme ndụ eto ogologo mama gịnị ka ị na-akọdị ha afọ ọkpọ nsogbu dị na ya gịnị ka ị na-ekwu gịnị bụ na onye ga-eme ka ndụ eto ogologo ọ bụ chukwu mama azụ anụ ụka bụ chukwu ga-eji mee ka eh, ndụ mmadụ ka eto ogologo

ọ lụdoro m ọlụ nke m amadị na ọ ga-alụnwu ọ lụọlọ m ọlụ nke m eledị ha anya nwa m anyafụlụ o nwere ife mụ na ndị agwụ m a kwuru n'ọnụ si ya n'ọnụ pụ na-ada n'aja ọ na-abịa na mmezu anyafụrụgo ama m ọ ya ka m ji wee mee gị dibịa nke m mana anyafụrụgo hmm? m ga-aga bịachi ka m were wetara gị ma ewu ma ọkụkọ ma mba ji ka ị were na-ekerere m agwụ gị a ị ma agwụ gị a ọ na-arụrụ m ezigbote ọlụ hmm. ada m i meeka anyị ga na-aga n'iru mụ na ndị otu m na-ejela ozi ebe a n'imeta gị mma mgbe ọbụla anyafụlụugo jee naba godu ngwanụ ka m bịa naba ọ dị mma o naba ha dịsị ụlọ igbo mma bụ ọsọ na-achị ejiri ofu ofu onye ofu onye a na-asụ na bịagwazi ya maazị mmanwụ oke mọ dibịa kpatara ka ọ kpata ụbụbọ afọ ya ubi bịa nnọọ olue na omume ekwegokwara anyị nkwa ka anyị n'ezie ya na ndị si na anyị n'ọnụ arọ n'ụlọ elu na-akụ ị na-achọ ịgwa m na ọ kpọrọgo egosi mgbe ya nne ya ogodo obere okwu mama ya o ụmụnne ya o ụmụnna ya fa ncha amago m abago m n'ụlọ fa nne ka efe o si wee m Hey! anya afọ olue ka ọ na-elu okwu gbara otu ibe dị n'ala ajụ ka na-ekwe ekwe na ụda mara nwata na-ama nne ya na-agba ọbịa nọọ ibe dị n'ime ya ka anyị na-ekwu eke anyị na-ekwu oye na-ekwu afọ na-ekwu nkwọ ee na ndị nwata ka nwe mbọ ọgụ nọọ ibe dị n'ime ya azụgbuo na-enye ya nni chi efo nwa m ife a bụ anya fụrụ ugo ike anaghị apụ apụ i were ya tee n'iru onye ahụ i bu n'obi i ji bịaba ebe a fụ gị ọ ga-enwe mmasị ebe ị nọ na ya jide ka m bịa laba ọ dị mma m chekwara ka m gwasịkwa gị ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nwere ya enu nwere ya ana nwere ya okirikiri nwere ịgba nwere ekpiri ikere i were ya yọsara ya na nri o risiri anya ọnwa ezi oge maka ya na-ekwu ife ọzọ m chọrọ iti ilu gị bụ na ọgwụ ahụ kwere ebe ya bụ ọ lụlụ ọlụ ọ kwụsị ọ dị mma olu ka ọ na-elu agwa agwa agwa ibeji agwa bụ ọtụ atụlụ nwata na-amụrụ nne na okorobịa nwata na-aga ọsọ ebusipụta ọka ebute ọkụ ebutela ọkụ ọfọ si bupụ ekenekwa m na agwụ ha ofe ote eke keta ife ọma nkwọ kwọta ife ọma eyeta ife ọma

ya ị chọrọ ka m lụta di ị chọrọ ka m soro ibe m kpọwa afa m ọ ife ị na-akọwara m ngwa si n'ebe m na-azụ ahịa pụọ si ebe m na-azụ ahịa pụọ achọzikwa m ịfụ gị ebe a ọzọ ụfọdụ m nwaanyị a shiro asị m gị shiro onye ọjọọ ndị obi mgbawa ka m fụkwa gị na sheta

o si ikenga ikenga wee bịa ọ nwunye nwanne m nwoke ka a nụta ọfụụ na-atọmachagori wee nwaanyị ọ ga-anụ nwunye kwa mba o ọ bụkwa nwunye nwunye ọ nwunye mmadụ ka di gị nwaanyị ọma nnọọ o enwetara gị ihe o nwunye m ọ dịkwa gị mma ọ dịkwa m mma o ọ dịkwa m mma nnọọ m ga-ebi ọfụma nnọọ

ọ ya-eweta nsogbu n'ebe ndị na-anụ di na nwunye ọhụrụ nọ were ọ bụrụ gị bụ Ndidiamaka ka nwaanyị ọzọ ga-abata na be gị bịa ịnara gị di gị kee ka ọ ga-adị gị nwaanyị a ya ihe a ị bịara ịgwa m ihe ị chọrọ ịbịa gwa m afụrụ m na ịfọdụ m n'anya ka m ofu mkpụrụ ị chọghị obi aṅụrị m ị chọghị obi aṅụrị m ọ kwa ya achọkwa m ka ị kwuo ụdịka ihe ọzọ achọkwa m ya alụchana m ya o. ama m na ị ga-achọ ịnụ nke bụ eziokwu ọ kwa di mmadụ ekwesịghịkwa m. chieji ndị omekome ndị ọjọọ mụnwa ọ lụsigo m dị gbalịa ọnụ Hey. nwaanyị dị mma Ada m kedu ife ị chọọ ka Chukwu na ndị ana meelụ sọnsọ ihe m chọrọ ka ị mere m bụ ka Madụka na ụmụnne ya niile ka ha were fụ m n'anya ka ọ ga-awụ mgbe eleghị anya ka ọ lụbata m n'ụlọ ahụ ọ gwụsịa emesigo nya emesie n'ife m na-agwa gị emesigo nya otu i si wee che ọkụla ọnụ eh? hmm, n'ife dị n'ime eh, mana chekwa na mgbe ọbụla e mesịrị ya ọ gaalụ gị lotekwa na ị ga-abịa ebe a bịa tụ mma mma nke ahụ abụghị ngwa ka m bịa naba ka m bịa naba o dere igbo gwuo nwa ọma na-ebu ụlọ kwuo ofu onye ofu onye a na-asị unu abịa gwuo o nwere kasasị orikasịa na efe m na-ekwu gwọta na efe

Eh, nna m Ndụlue nwanne m nwoke asịrị m ka m lue na nke Madụka anụ m na ọ nụrụ nwaanyị ụnyaahụ sị ka m were n'anya m je fụ nwaanyị ọzọ kwa mana ka m jụkele gị ị ma na o tebe ọ lụrụ nwaanyị nke izizi ọ nọkwa n'elu ya lụkwasị nwaanyị ọzọ ọ makwa ihe ọ na-eme onwe ya Ndụlue nwanne m nwoke ife dị ebe a bụ na ọ na-agbagwoju m anya ihe ndị mmadụ na-eji aka fa ekotela onwe fa mana ka o sina dị nke a gbasara ya okwu aka ya ife ọ fụrụ o welu si ya ya nụwa ya saa